kumadɔnnaw ko ko maa bɛ munuma ka sɔrɔ ka tɔgɔma bon appétit filɛbagaw a y'aw bisimila an bɛ segin ka foli kurakuraya aw yɔrɔ la aw fɛn fɛn sigilen don nin waati ninw na aw ka jabaraniw kɔrɔ ka renouveau tv lajɛ bon appétit kanu kama an t'aw sara sɔrɔ cogo si la o la don o don dɔrɔn n'a nana foli belebeleba an b'o ta k'o di an kanubagaw de ma ka d'a kan aw de b'aw ciw bɛɛ dabila ni ni heure sera dɔrɔn midi wagati min ka n'aw sigi ka anw filɛ ka tila ka segin k'an lajɛ 22 heures fana na o la kama foli belebeleba y'aw ta ye don o don o la bi bon appétit programme kɔnɔna na fɛn min bɛ yen bamakɔ n'a kɔnɔkow bɛ yen ka fara cɛɲa ni labɛn kan ani don maa welelen ani kumakun fɛnɛ bɔlen don ka bin an ka denmisɛnnin bilasirali kan hakilinata an b'o di an filɛbagaw ma min kan foli fɔlɔfɔlɔ sisan an b'o ta k'o di bamakɔ kɔnɔkow bɛ cɛ kelen min bolo ko teleze ça va Ça va alhamdulilahi ramsès kow bɛ cogo di an b'ala tanu an b'ala barika da ara k'a fɔ an filɛ jama ye k'u k'u bisimila u ka jɛmukan mandi don hali bi bon appétit ara k'a yir'u la k'a fɔ ko kow bɛ yen bi tuguni kow bɛ yen kokɔnɔ kow bɛ yen sanga sɔɔni dɔrɔn an b'a da jama kulo kan n'ala sɔnna ayiwa o la ne bɛ taa cɛɲa ni labɛn bɛ muso min bolo kadi tunkara kadi joli kow bɛ cogo
wagati la mm. k'a fɔ u ye bi bon appétit kɔnɔ cɛɲa ni labɛn na min bɛ yen nɔ a ka di ara yɛrɛ n b'a dɔn a bɛna diya an filɛbaga caman ye sɔɔni sisan an b'a yira jama la ayiwa suspense
don maa welelen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an ye wele bila spécialiste ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye psychologue ye psychologue ka baara bolo bɛnnen don fɛn min kan ani an ye kumakun fɛnɛ bɔ ka bin bi a bɛna hakilina di kumakun kan Ɛɛ se ye sangare so bɛ so si la e bisimila
se ka foli an bɛ foli de tɛbugu tɛ labaga cɛ ma mali kɔnɔ ni mali ko kan ko bɛɛ lajɛlen fana fo ka foli fana bila ka taa buguni an bɛkaw fo kosɛbɛ kosɛbɛkaw bɛ lam siko i y'o ye wa maa caman de bɛ yen fana minnu tɛ psychologue dɔn mhm. faamuya cogo la an bɛ se ka aw ka baara bolo dɔn cogo di d'accord n'i ko psychologue i k'a faamuya k'a dɔn mɔgɔ de don min bɛ kalan kɛ baki kɔfɛ mhm. c'est-à-dire n'a ye baki sɔrɔ san tan ni fila kalan kɔfɛ a kan ka taa kalan kɛ san duuru san naani ka taa san duuru fo san wolonwula la tugun mhm. o kalan in bɛ kɛ adamaden yɛrɛ nin tere de kan adamaden tabiya tabiya b'a la k'a daminɛ muso garijɛgɛlen na ka na se bangeli wagatiw ma ka na se denmisɛnninya ma ka na mɔgɔkɔrɔbaya la o kɔnɔna na a bɛ kɛ sigida dɔ de kɔnɔna na ani sigidaw laadala ko mun bɛ yen nɔ jinɛ ko mun bɛ yen fɛn fɛn min b'o kɔnɔna na adamaden yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ a ɲumanama a banabagatɔlama a n'a a hɛrɛlama na psychologue ka kalan bɛ ɲɛsin o ma mais ni kalan fana kɔnɔna na branche branchew b'a la i y'a branche dɔw bɛ taa baarako fan fɛ mɔgɔninfin min ni a bɛna baara kɛ baarakɛyɔrɔ la gɛlɛya min bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na ani baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo di ale dɔw fana bɛ t'o branche fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔdasiw ka fan fɛ parce que n'i ko ko mɔgɔ ka taa ka taa a nin di ka kɛlɛ kɛ dɔ bɛ se k'ale bɔn'a nin na walima a bɛ se ka dɔ bɔn'a nin na donc f'a k'i labɛn hakili fan fɛ ani n'a bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na pour que hakili wasuwasu min bɛ k'a la ni jatigɛ ni siran min bɛ k'a la ou bien a kana na se sababu ye k'a yɛrɛ faga walima ka mɔgɔ wɛrɛ bɔn'a nin na min tɛ kɛlɛdaga ye olu fana min kalan kɛ fana b'a kɔnɔna na donc i b'a ye mɔgɔninfin bɛ baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ la o bɛɛ bɛ kalan psychologue de fɛ mais branche branche de bɛ bɔ ɲɔgɔn ma plus précisément ne ka baara ɲɛsinnen don fɛn fila de ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni hakililabana bɛ se k'u sɔrɔ u mana kɛ hakililabana sugu sugu ye ne bɛ caman k'o la ani muso minnu ni cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya sɔrɔ ne fana bɛ intervenir o fila dɔrɔn de cɛ ni muso cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ne ka intervention bɛ ɲɛsin o domaine fila de ma kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi n y'a fɔ donc adamadenya yɛrɛ taabolo fan o fan psychologue aw bɛ dɔɔni dɔɔni ɲɛfɔ a bɛɛ kan bon a sari ara problème ye jumɛn sisan mhm. yɔrɔ e filɛ nin ye butelezi filɛ kadi filɛ nin ye sisan an filɛ nin ye an ma lamɔ so kelen kɔnɔ an bangebagaw tɛ ɲɔgɔn kalama donc peut-être an ma kalan ekɔliso kelen na ɔ oh, maintenant e eh, yɛrɛ ka problème personnel ye jumɛn ye mhm. qualité jumɛn b'i la défaut jumɛn b'i la jumɛn bɛ butelezi la i b'a ye u bɛ ɲɔgɔn dafa de mais o si ni si ta tɛ kelen mhm. hali réaction tɛ kelen mhm. psychologue b'o de kalan k'o de faamuya fɔlɔ donc o tuma ni butelezi n'a ka problème nana ale bɛ butelezi de lamɛn fɔlɔ o b'a ka problème ni de ɲɛfɔ ale b'a lamɛn mais n'a y'a lamɛn personnalité min b'a la n'o y'a yɛrɛ kɛcogo ye tempérament min b'a la n'o ye fɛn min ka ca jeli la caractère min b'a la n'o y'a jogo yɛrɛ tigitigi donc a bɛ ta o kɔnɔ de k'a lajɛ donc o fana damana baaraw tɔgɔ kɛcogo de donc o b'a to butelezi kan ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ n'a ka tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na ale ka se k'o faamuya k'o boloda k'a fana ni jukɔrɔmadondon fo ka taa bɔ gɛlɛya na walasa gɛlɛya in kana n'a sɔrɔ tugun donc baara bɛ kɛ ten tɔ de donc o la i tɛ se k'o kɛ fiyewu f'i ka mɔgɔninfin dɔn a tabiya bɛɛ lajɛlen na bon o de y'a to mɔgɔ caman bɛ don kalan na u bɛ tila mais n'u tilara tuguni a bɛ gɛlɛya u ma parce que fɛn dɔ de don a tɛ se ka kɛ ni kolonkɛ ye a bɛ i n'a fɔ médecine bɛ cogo min na parce que i bɛ hakiliso kalan ka farikolo kalan ka sigida kalan ko ni ko ni n'o bɛ se ka mɔgɔninfin degun dɔɔnin o degun bɛ se ka mun s'a ma a bɛ se ka na yɛlɛma jumɛn a ka ɲɛnɛmaya la mɔgɔ qualité sugu bɛɛ bɛ s'aw ma yen a sugu bɛɛ b'a la o kadirili man nɔgɔn dɛ a ka nɔgɔ an b'olu gérer cogo jumɛn na nin ka problème ne ta tɛ kelen i yɛrɛ bɔra k'o fɔ sisan bɛɛ n'i ta de don dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye manifestation violent ye mhm. ɔ a ko bɛ cogo di. non a ko ka nɔgɔ sisan n bɛ misaliya kelen di ma mhm. i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ denmisɛnninya bɛɛ lajɛlen na a ma tin sɔrɔ tin fana sɔrɔ bilen o bɛ taa sɔrɔ ba ni fa bɛ ɲɔgɔn violenter u bɛ ɲɔgɔn dajuguya u bɛ kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn bugɔ i n'a fɔ kamalenkɔrɔ fila. donc ale bɛ lamɔ o phénomène kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ale fana bɛ sigida min na o sigidaw n'a ɲɔgɔnna ko bɛ caya nɔ donc déjà ale ka ɲɛnɛmaya bɛ conditionner ka taa violence de fɛ mais n'a nana ni nin gɛlɛya ye peut-être a dɔw la a ni muso tɛ bɛn a dɔw la ni mɔgɔ mɔgɔ mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ tila ka fara ale yɛrɛ bɛna ale ko man di maa si ye waati dɔ la a bɛ taa sigarɛtiw ta a bɛ taa fɛnw ta n'o problème nana caya ma donc donc hakili tɛ sɔn bilen parce que i b'a dɔn mɔgɔninfin fɛn fɛn bɛ yen nɔ a ka di bɛɛ ye i k'a sentir k'a fɔ ko mɔgɔw b'i fɛ k'i ko ka di mɔgɔw ye a ka di bɛɛ ye i k'i se ka lafiya bon n'o ma sɔrɔ tuguni dɔrɔn i b'a ye besoin bɛ perturber o besoin minnu bɛ perturber a la o bɛ na ni sensation dɔ de ye min tɛ ɲuman ye o de bɛ réaction déclencher a la donc n'i y'o formule maîtriser n'o o problème nana o nacogo de la fɔlɔ la première des choses an bɛ taa f'a ka denmisɛnninya la i fa tun bɛ cogo di i fa ni ba cɛ bɛ cogo di an b'o jateminɛ i ni balimaw sigida an bɛ don nin bɛɛ la donc souvent l'entretien va prendre beaucoup de temps mais il faut que ale an ka se k'a bɛɛ faamuya a kɛra cogo di donc ka sɔrɔ ka na ni test ye sisan o bɛɛ kɔfɛ an y'a dɔn sisan ale ye jɔn problème bɔra yɔrɔ jumɛn a kan ka dilan cogo di sisan an bɛ sɔrɔ k'o de kɛ baara b'aw bolo Mutelezi psychologue bɛ yan bi ne yɛrɛ dɔnko banna sa bi ta in ma nɔgɔn dɛ ayiwa Sangare bisimila bonne arrivée merci beaucoup non alhamdulilayi bi ye donba dɔ ye Sangare anw fɛ yan précisément Mali la yan est ce que mɔgɔw bɛ nin ko don ba la kosɛbɛ n'i ko hali mɔgɔ ma k'an ka taa psychologue dɔw fɛ a la est ce que u tɛna fɔ ko tubabuya jogo b'i la ou bien nin ye tubabuw ka ko ye
bon effectivement an confrontélen don a problème na kosɛbɛ mais problème in tɛ psychologue yɛrɛ ye problème y'an ka société kɛcogo de parce que an bangera k'a sɔrɔ moriw de b'an kunko ɲɛnabɔ eh, somaw b'a ɲɛnabɔ bon eh, min bɛ bololabaara ni bamanan baara k'olu b'a ɲɛnabɔ n'i kamanaganna i bɛ t'u fɛ u b'u ka lajɛliw kɛ sarakaw bɛ fɔ donc fɛn mun kan ka kɛ o bɛ fɔ i b'o kɛ a dɔw la i bɛ se ka tile fila kɛ lafiya ni fɛnw kɔfɛ maintenant o y'a sɔrɔ a ma dɔn parce que n bɛ se k'a fɔ an bɛ na ekɔli la wagati min na psychologie kalan moi je suis de la promotion 2018 eh, 2008 disons 2008 2008 bon n'o y'a sɔrɔ première promotion tilara 2020 mais mun tilara baara tɛ yen nɔ an caman bɛ yen nɔ olu ye boulangerie la u bɛ fɛnw na donc n ma se ka psychologie ɲɛfɔ psychologie ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna a nafa ma se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna Département yɛrɛ fana bɛ yen nɔ département de psychologie parce que a kalan bɛ k'a dama Mali la yan nɔ olu fana ma se ka mécanisme foyi bila sen kan u bɛ se ka se mɔgɔ ma ka ɲɛfɔli k'u ye jusqu'à ce que ka daminɛ o 2008 la an commencera ka stage organiser an bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la an bɛ taa service la bon o yɛrɛ labɛnna an yɛrɛ ka promotion de fɛ a kɛra sababu ye mɔgɔw commencera k'a dɔn dɔɔni mais hali a caman na intervention caman bɛ yen nɔ ne yɛrɛ de bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ mais n bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn d'i ma pour que mɔgɔw k'a faamuya bi k'a fɔ mun de don yɔrɔ ni ko y'i sɔrɔ e bɛ taa fɔ min ɲɛna o b'a ka conseil de d'e ma mais ale bɛ conseil d'e ma la base de quoi ale y'a e y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na ni ale y'a faamu cogo min na mais ani réalité yɛrɛ ye min ye c'est à dire min bɛ kɔnɔna na ni min bɛ kɔfɛla la o tɛ kelen ye mm. parce que an filɛ nin n'i y'i ɲɛ datugu i tɛ ara ye. ɔ n'i ɲɛ dalen i bɛ ara ye mais on sent pas i tɛ ara ye i kɔfɛ i bɛ ara y'i kɔnɔ de c'est n'i ye téléphone caméra kɛ tan mɔgɔ eh, mɔgɔ la ja bɛna kɔnɔna na cogo min na de an tɛ ka foyi y'an kɔfɛ an bɛ ka fɛn bɛɛ de sentir an kɔnɔna de la il faut que mɔgɔw k'o faamuya o problème ninnu de sigi sigira ka se wagati jan ma ɔ ni a nana fɔ ɲɛna e tɛ se ka question poser la parce que i ka baara tɛ i t'a ɲɛdɔn par exemple sisan eh, muso bɔra ka clip kɛ an b'a fɔ nanfigi wa mais nanfigi filɛ nin ye sisan ne bɛ se k'a d'i ma a tɛ gɛlɛya mais n b'a d'i ma cogo di an bɛ eh, dɔ ta sisan an k'a fɔ ko eh, eh, bon jɛnɛba n'i y'o ta jɛnɛba juste seulement i bɛ problème fila de sɔrɔ yen parce que naturellement o bɛɛ u dusu ka teli u dusu ka bon naturellement donc dusu ka teli dusu ka bon effectivement a bɛ ni cɛko ni furuko don a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ quoi donc ale lafiyaba tɛ yen nɔ i b'a ye ale yɛrɛ ɲɛnama la tan ale bɛ mɔgɔ minnu ladon ni min sera ka kaman bɔ k'a yɛrɛ yɛrɛ ta dɔrɔn a ka gɛlɛn o ka segin ale ma o jɛnɛba tɔgɔw qualité jɛnɛba yɛrɛ de bɛ ten i b'a ye u bɛ walidenw ladon u bɛ don mɔgɔw jukɔrɔ mais u ka ɲɛnamaya la dusuma ka dɔgɔn parce que o bɛ sɛgɛn mm. effectivement n'ale ko a b'a plaint o la ale bɛna fɔ nin ɲɛna u b'a fɔ wayi c'est vrai a b'a kɛ tan mais problème ye jumɛn ye o y'ale yɛrɛ de ye tɔgɔ min b'ale la yan nɔ problème y'o yɛrɛ de fɔlɔ mm, mm, bon i b'a ye fɛn wɛrɛ bɛ na o kan caractère fana bɛ sigi o la donc ale ka éducation bɛ sigi o la a bɛ seko ni dɔnko min kɔnɔna na dala ko min bɛ kɔnɔ o bɛ sigi o la hali a ni mɔgɔ min bɛ tagama ka bila ɲɔgɔn ma olu bɛɛ bɛ influence dɔɔni dɔɔni k'ale kan ayiwa an bɛ tila ka na don kuma de ka o b'a kɔnɔna na kosɛbɛ ok
d'accord ala k'a ɲɛ ka da a ka ɲi bolo a ka ɲi kadi tunkara ayiwa spécialiste bɛ yan ɲininkali E ko n'an tilala an yɛrɛ tɛna an taw bɛɛ bɔ ka- Ah, an b'a to a ka solution dɔ ɲini a la Ah, a bɛ ka caya quoi.
Ok, ok. Sangare i bisimila. Merci beaucoup. ne b'a fɛ k'i ɲininka fɔlɔ fɔlɔ Mhm. ee, ni n y'a faamuya psychologue ka baara ye ni i n'a fɔ e y'a fɔ sa cɛ ni muso Mhm. par exemple sa ni problème dɔ bɛ ne ni n furucɛ da la Mhm. ni n sera i ma sisan Mhm. an bɛ entretien de kɛ Awɔ. an bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ Mhm. mais n b'a fɛ k'a dɔn Mhm.

an b'a fɔ dɔ ma fɔlɔ contact zéro parce que ka kɔn bi ɲɛ e ni ne ma ɲɔgɔn ye an ma ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn de bi donc contact établira bi o kɔfɛ familiarité bɛ na an bɛ continuer ka ɲɔgɔn yeli min an bɛ dege ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn dɔn in kɔfɛ tuguni fɛn dɔ bɛna bɔ o kɔnɔ an b'a fɔ o ma camaraderie n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baroninw kɛ o baronin ninnu kɔfɛ an bɛna don copinage la on devient copain e ka gɛlɛya i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ n ka gɛlɛyaw f'i ɲɛna o de bɛna don amitié kɔnɔna na o amitié in o la ne tɛ fɛn dogo i la i tɛ fɛn dogo n na an bɛ degun fɔ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔbɔtɔ donc o de bɛna amour de di n'o ye amour di sa relation dafara a bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma o y'a ko courbe normale de ye mais n'a y'a daminɛ amour la de aw bɛna na contact zéro in na c'est à dire vous commencez par la fin Jagoya u bɛna daminɛ a daminɛ yɔrɔ de la, o ye kojugu ye, c'est pour ça relation bɛ tiɲɛ tiɲɛ mɔgɔw bolo ten donc fo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc voilà ni mariage contracté parce qu'au début chacun essaye ka na ni fɛn dɔ de pour que ale ka se k'a sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'i b'a fɛ ka euh, jɛgɛ minɛ i bɛ dɔgɔlen kisɛ la sisan i bɛ tugunogo belebeleba don a la walima fɛn dɔ don a la jɛgɛ bɛ se ka min ta donc n'i y'a sɔrɔ sisan jɛgɛ b'e ka possession na e yɛrɛ ye min i bɛ commencer k'o jira a la donc c'est un problème de caractère qui se pose caractère ye kɔnɔntɔn de ye o kɔnɔntɔn na caractèrew tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye dɔw bɛ taa ni ɲɔgɔn dɔw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ rapport dɔw bɛ kɛ o ye interconnexion bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vibration de don o vibration dɔw bɛ ɲɔgɔn ta dɔw tɛ ɲɔgɔn ta donc ne ka rôle ye mun ye i nana i y'i plaindre i ka fɛn bɛɛ fɔ fɛn min b'i degun i y'a bɛɛ fɔ ne y'a lamɛn donc n tɛ se ka a ɲɛnabɔ o la o n bɛ obligé ka invitation de ci cɛ ma ni cɛ sɔnna diyagoya tɛ n b'a ɲɛfɔ a bɛ na n fana b'a lamɛn degun fana jumɛn b'a kan donc ni n y'aw fila ka version lamɛn sisan o faamuyalen kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka a lajɛ ka hypothèse de kɛ o hypothèse ninnu o ye k'a lajɛ c'est à dire bɛnbaliya nin a sigilen don yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kan n b'o t'a la ni n y'o t'a la sisan donc e yɛrɛ ka personnalité ni kɛcogoya ye jumɛn ye n b'e lawele fɔlɔ k'e lasigi min ye muso ye min fɔlɔ nana an b'e ta fɔ fɔlɔ k'o traité an bɛ sɔrɔ ka cɛ wele ka cɛ ta fɔ k'o traité donc n'o fila traitéla sisan mun bɛna kɛ sisan o ye sigikafɔ de ye donc sigikafɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen labɛn min bɛ k'e tɔɔrɔ i k'a fɔ i cɛ k'a faamuya aw tɛ jaman ɲɔgɔn kunna aw tɛ ɲɔgɔn neni aw tɛ ɲɔgɔn bugɔ mankan t'a la mais min bɛ kɛ cɛ bɛ ka min kɛ n'o bɛ k'e tɔɔrɔ i b'a fɔ cɛ ɲɛna e yɛrɛ bɛ ka min kɛ n'o bɛ cɛ tɔɔrɔ cɛ b'a fɔ i ɲɛna ɔ donc maintenant pour que o ka bɔ yen nɔ aw ka kan ka mun kɛ sisan on vous accompagne aw yɛrɛ de bɛna solution an tɛ solution di donc c'est plus pratique et n'a dilanna ten dɔrɔn a ka gɛlɛn a ka tiɲɛ bon n'a ma kɛ ten n'i nana ni sira sira ye a bɛ ɲagami o de y'a to an bɛ ka ko ninnu fɔ fɔ mɔgɔw ɲɛ pour que franchement mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ solution b'u yɛrɛ de bolo hmm. solution tɛ bɔ jinɛ bolo a tɛ bɔ eh, saga saraka la a tɛ bɔ nɔnɔ saraka la a tɛ bɔ woroji la donc solution b'i bolo solution kan ka sɔrɔ fo dɔ de ka kɛ yen nɔ min bɛ se k'aw fila faamuya fɔlɔ ka aw yɛrɛ permettre aw k'a dɔn gɛlɛya min b'aw da la wa aw ka se ka sigi k'aw ka gɛlɛya fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa a ka se ka dabila aw ka se ka lafiya voilà Eh, Sangare cas graves dɔw bɛ yen i n'a fɔ i da sera bana ko yɔrɔ ma minnu ta ka jugu yɛrɛ kosɛbɛ ni hakilila bana bɛ minnu na eh, ni ma fili ma ɲina pikiri bɛ to ka kɛ mɔgɔ minnu na olu ye psychologue de b'o pikiri kɛ wa ou bien n t'a dɔn n m'a faamu quoi. non psychologue tɛ pikiri kɛ psychologie domaine si tɛ yen nɔ min bɛ pikiri yamaruya psychologue ye o tɛ yen.

mais problème ye mun ye au fait euh, f'i k'a faamuya k'a fɔ o hakililabana ninnu mun bɛ yen nɔ min ka jugu a la kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma psychose parce que n'ale tigi banana ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ man kɛnɛ parce que ale bɛ tɔw ye banabagatɔ de donc névrose la cɛ a tigi b'a kalama man kɛnɛ degun min kan ale bɛ solution ɲini ni solution nana ale ka solution sɔrɔ ka di mais nin fila bɛɛ banabaatɔ mais psychose de ka jugu parce que généralement an b'a ye olu de bɛ mɔgɔ agresser olu bɛ se ka mɔgɔ bɔnɛ a ni na donc fura in bɛ k'ale la de pour que ka se k'a hakili basigi sécrétion bɛ kɛ n'o bɛ na n'a ye phase impulsive la n'a se k'a yɛrɛ contrôler a bɛ bala ka ko kɛ ani ka kunna kuma ninnu ka wuli ka tɛmɛ o ka se ka basigi donc psychologue bɛ se ka intervenir min na o ye ni furakɛli in daminɛna tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fura min bɛ k'a la dose ka bon a ma o de y'a to tuma dɔw la nɛn bɛ kɛ k'a da fa daji bɛ fɛn ka taa n'a bɛ taa a bɛ taama comme robot donc psychologue bɛ se k'o observer a bɛ kuma psychiatre fɛ s'u ka traitement doser pour que a ka se ka bɛn a farikolo ma kelen filanan a somɔgɔw ninnu fana bɛ yen nɔ ani sigidala mɔgɔw psychologue bɛ don kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna parce que fɛn dɔ de don n'a ma faamuya n'a tigi nara bɛɛ b'a fɔ fatɔ de don on va du b'a rejeter sigida b'a rejeter o bɛ bana juguya parce que a kan ka segin ka na du kɔnɔ a kan ka segin ka na sigida la a kan ka fɛn wɛrɛw kɛ mun b'a ni mɔgɔ tɔw kɛ kelen o de fana ka ɲi a ma kosɛbɛ psychologue bɛ intervenir o yɔrɔ ninnu de la ka se ka ɲɛfɔli kɛ
ayiwa bi baro ka di faamuyali caman bɛna sɔrɔ an n'an filɛbagaw bɛɛ fɛ o b'a to an bɛ don kumakun kɔnɔna na bi ta in bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye l'avis d'un psychologue sur les causes du divorce n b'a dɔn a bɛ san caman bɔ furusa a ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ bɛ k'u ɲininka furusa in a kun bɔra min mun de nana n'a cayali ye o de kama an ye wele bila a dɔnbagaw ma n'o ye psychologue ye sangare dakuru ye kelenna fɔlɔ furusa bi bi in na n y'a fɔ cogo min na a cayalen don aw psychologue aw yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na ni a ye d'accord an tun ye dɔɔnin fɔ a la mais n'an ye furusako kuma fɔ f'i k'a dɔn fɔlɔ ko kabini mɔgɔninfin nana ɲɛnɛmaya na ka furu don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nation si tɛ yen nɔ min sera ka furusa yɛrɛ bali fɔlɔ o tɛ yen violence conjugale maa si ma se k'a bali jinɛ si ma se k'a bali parce que euh, il faut que mɔgɔninfin yɛrɛ k'i dɔn ara n'i ma mɔgɔninfin dɔn a ka gɛlɛ i n'a tɛ se ka sigi duman kɛ k'a laban a tɛ furuɲɔgɔnma dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ a bɛ masaw ni cɛ a bɛ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ ale a bɛ mɔgɔ n'i ka baarayɔrɔ mɔgɔ cɛ donc c'est un problème très important donc pour que an k'a fɔ mun bɛ ka furusa caya fo an ka fɛn dɔw de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka min faamuya k'a sɔrɔ fɔlɔ la u tun b'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔninfin ɲɛgɛn b'a kɔnɔ ko bagan ta b'a kɔfɛ mm. kuma in tun y'o wagati kuma de ye sisan a tɛ se ka fɔ bilen dɛ eh? ɔhɔ an b'u bɔ a la pewu donc pour que k'a faamuya mm. an ka sɛgɛsɛgɛ la parce que a ye san naani ta ne tun bɛ baara kɛ maison de la femme et de l'enfant la Sabalibugu Olympique kɛrɛfɛ je crois que ne ye psychologue fɔlɔfɔlɔ min ye service kɛ o yɔrɔ la a san n hakili b'a la k'a fɔ furu mugan ni kɔnɔntɔn an y'o rétabli tan ni kelen sara an bolo mais 2014 fɛnɛ muso caman fagara a cɛ fɛ mali la yan nɔ bamakɔ yan nɔ précisément o de y'a to an ye a fɛn ninnu jateminɛ ka jateminɛ ka taa mais n bɛna min fɔ so e furusa cayali kun ye problème d'éducation de don parce que mɔgɔw tɛ ka lamara tugun mɔgɔw tɛ ka lamɔ tugun donc ni mɔgɔw tɛ ka lamara u tɛ ka lamɔ u tɛ ka bilasira sɔrɔ donc i b'a ye défaut de bɛ caractère qualité dominer c'est-à-dire yɔrɔ mɔgɔninfin mɔgɔninfin défaut ni qualité de b'i la mhm. défaut ye jogo kolon mun b'i la qualité ye jogo ɲuman mun b'i la donc ladamu de bɛ défaut nin bɔ mɔgɔ la ka qualité to yen nɔ donc ni ladamu ma ɲa dɔrɔn i b'a ye défaut de bɛ qualité tunu donc i b'a ye bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ défautma de mhm. maintenant pour que an ka se k'o fɛn nin ɲɛdɔn kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw mɔgɔw bɛ se k'a faamuya an ye psychologie to yen ka sociologie to yen ka anthropologie to yen ka ɲɛsin domaine dɔ de ma u b'a fɔ a ma ko numérologie ka se ka mɔgɔw yɛrɛ étudier k'u faamuya à partir également de chiffres nombre ninnu un deux trois ninnu an y'a kɛ ten tɔ donc caractère kɔnɔntɔn de b'a la euh, ni wagati an permettre an bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ mun na mɔgɔw tɛ bɛn fɔlɔ fo caractère yɔrɔ la mhm. filanan n'an ye mɔgɔw tila ka kɛ groupe groupe ye groupe duuru de bɛ bɔ a kɔnɔna na o groupe duuru yɛrɛ fana kama tuguni mɔgɔw tɛ se ka bɛn donc ni temps y'a permettre a ka d'an ye de an k'o fɔ peut-être à la fin mɔgɔw bɛ kuma in jaabi sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ m'a fɔ ko kuma caractère kɔnɔntɔn an bɛ se k'a citer ka sɔrɔ a ma détailler yan bon n'a y'a a citeli ka ɲi mais n'i y'a ye détail fitini fitini d'a ma eh, résumé fitini fitini d'a ma o ka fisa a la awɔ fitini fɔ an ɲɛna d'accord an bɛ caractère fɔlɔ ta o mɔgɔ ninnu bɛɛ filɛ nin ye tantɔ u ka farin u jamanen don u dusu ka bon u ti jɔnmaya fɛ u t'a fɛ ka siri mɔgɔ la a cɛman n'a musoman bɛɛ bɛ ten hali denmisɛnnin na u bɛ ten tɔ n'u ye ko ko kɛ u b'a kɛ damatɛmɛwale kelen donc caractère filanan ye jumɛn ye o tigilamɔgɔ tɛ se ka diɲɛlatigɛ ko foyi foyi k'a kelen na pour que ale kɛ ko dɔ kɛ fo a ka taa fara mɔgɔ wɛrɛ k'a ko kɛ n'a ye fani don fo mɔgɔ k'a fɔ k'o ka ɲi ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'o fɔ i b'a ye ale yɛrɛ fɔ ma a bɛ kunkolodimi daminɛ bon a tigilamɔgɔ filɛ nin a ka d'a ye bɛɛ k'a yir'a la k'a b'a fɛ mɔgɔ k'a tɔpɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ donc n'o y'a jɛn dɔrɔn an k'a fɔ kɔnɔna kasi bɛ daminɛ a b'i jɔrɔ daminɛ o de y'a to a ni kunkolodimi tɛ ban ɲɔgɔn na donc o tɛ jinɛ kunkolodimi yɛrɛ le fait que manque d'amour bɛna la dɔrɔn kunkolo b'a dimi de donc kunkolodimi ti ban o de kama o ni jinɛ kunkolodimi b'a la o tɛ kelen ye fo k'o faamuya donc sabanan ale fana ye mɔgɔ ye hali n'a kɛra mɔgɔ cɛjugu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ cɛjugu eh, mɔgɔ cɛjugu dawulama de don naturellement a ka kuma ka ca a ka kuma ka misɛn a cɔrɔkɔlen de don a cɛlama cɔrɔkɔlen don a musolama cɔrɔkɔlen don ti kuma daminɛ k'a dabila wa an y'a jateminɛ an ka enquête sociale la a muso sina fana bɛ sufɛ kuma de k'a cɛ kunna ko ko n'a ma se k'a ɲɛfɔ k'a lafiya sufɛ kɔnɔ a b'o kuma de lawuli n'i ko k'a bɛ kuma dabila a t'a dabila ale fana ye mɔgɔ dugubɛ dugubɛ donc olu bɛ kɛ ten tɔ mm. donc naaninan mm. ale a tɛ dimi bon a dusu kɔni ka bon mais a tɛ dimi a tɛ girin ko kan n'i y'a ye a nisɔn man di a nisɔn man go ale y'a kɛ cogo ye donc diɲɛlatigɛ ko ko bɛ na ale ma fo a ka kɛ bonya kɔnɔ ni bonya t'a la ale yɛrɛ t'o la donc mɔgɔ bɛ siran a tigilamɔgɔ k'a ka ko ka gɛlɛn parce que ale bɛ ko sɛnsɛn kojugu mm-hmm. donc sɛnsɛnni b'a to a ka ko ka suma a musoman fara cɛman kan wa n'a donna ko ko la i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o la wa ni bonya bɔra dɔrɔn ale bɛ muruti o y'ale fana kɛcogo ye hmm. donc duurunan de ye maa ye min bɛ yɛlɛma yɛlɛma nɔnsilama de don par exemple n'a ko a bɛ nin kɛ sisan yanni wagati jan a bɛ se ka na hakilina wɛrɛ sɔrɔ min ka fisa n'a a b'o bila a bɛ kɛ ten wa sigiyɔrɔ kelen b'a tigi tɔrɔ a bɛ yala kojugu a bɛ voyager kojugu donc n'i ko k'a kɛ sigi so kɔnɔ ale tɛ se ka sigi so kɔnɔ f'ale ka taa yala in de kɛ n'i dun ko ko a yala dabila dɔrɔn a kunkolo b'a dimi hali n'i y'a tigilamɔgɔ kɛ chef de service a tɛ se ka mara service kɔnɔ hmm. wagati bɛɛ a bɛ bɔ ka tɛmɛ wa a tɛ se ka to yɔrɔ la ka mɛn kosɛbɛ f'ale k'i yala yala in de kɛ donc ale yɛrɛ kɛcogo ye n'i m'o faamu a la dɔrɔn a bɛ se ka cɛn ɲɔgɔn ye mm-hmm. donc o wɔɔrɔnan ale ka problème ye min ye a bɛ bɛɛ bonya a fana ti da mɔgɔ la donc ale ka da man di mɔgɔ la ale bɛ mɛn de k'i surveiller ale bɛ se ka sɛgɛn bɛɛ la a kulo jɛlen don a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma fo a yɛrɛ hakilina i mana fɔ cogo o cogo a bɛ se k'i lamɛn dɛ mais n'ale m'a ka hakilina ale tɛ se ka lafiya donc kulojɛlenya in a n'a ka dannabaliya de bɛ ɲɔgɔn na maintenant wolonwulanan fana hmm. ale ye mɔgɔ ye kuma ko ɲɛɲini ka nɔgɔ a ma kumalakali ka nɔgɔ a ma a tigilamɔgɔ ni fantanya y'a minɛ dɔrɔn a bɛ minɛ ka énerver bɛɛ kɔrɔ a tɛ ɲuman fɔ o wagati bon o y'a ka problème défaut dɔ ye filanan a tɛ sɔsɔli fɛ n'i y'a sɔsɔ dɔrɔn ka ca a bɛ mankan wuli donc difficulté b'a da la mais hali n'a bɛ ka nkalon tigɛ i bɛ d'a ka nkalon na parce que tellement que a bɛ se kuma sigi sigi cogo la ɲɔgɔn sanfɛ voilà a bɛ kuma sigi sigi cogo la bon effectivement hali ka taa mɔgɔ kuma lamɛn wali kuma lamɛn de fana ka nɔgɔ a ma o de ka d'a ye donc o seginnan ale de kara ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye voilà ale b'a fɛ ka bɛɛ mara jagoya i ja mi ja ale b'i mara i sɔnna ta ma i ma sɔn a la fo k'a to ale ta la dɔw d'a to ale bɛ ordre dɔ di mɔgɔw ma donc ale fana a bɛ keleya kojugu bon o de y'a to an y'a muso minnu fana ye an ka enquête kɔnɔna na caman bɛ yen nɔ keleya bolo ma u bɛ se ka mɔgɔ bɔnɛ a ni na walima u bɛ se k'i jogin a dɔw bɛ se ka tulu kalaman bɔn i kan dɔw bɛ se ka muru turu i la ainsi de suite dɔw y'olu kɛcogo ye kɔnɔntɔnnan n'o y'a laban ye o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ adamadenya b'a la dusu ka di a bɛ mɔgɔ kunko kɛ f'a yɛrɛ bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ u b'a fɔ ma ko sɛbɛmɔgɔ donc ale fana ye tagabolo ye donc i m'a ye nin kɔnɔntɔn ye sisan effectivement an ye fɔlɔ filanan min fɔ o ni duurunan tɛ se ka ye ɲɔgɔn ye cogo si donc nin caractère kɔnɔntɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ dɔ ni dɔ bɛ taa furu la dɔ ni dɔ tɛ taa voilà
o y'a problème fɔlɔfɔlɔ ye donc an y'a fɔ ko k'a tila duuru ye n'i y'a tila duuru ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ni ko jɛ ma fɔ a ti dɔn mɔgɔ bɛ to dibi la a bɛ hakɛto ɲini aw yɛrɛ fɛ k'a ɲini mɔgɔ mɔgɔ garijɛgɛ bɛna don jɛmukan in na n'i y'a tila groupe duuru ye o groupe fɔlɔfɔlɔ in dɛ o de ye musow ye o ye cɛw ye minnu ka dilanko ka bon kojugu dilanko in bonya kama hali ni wari t'i bolo fɛn t'i bolo ka d'u ma ni u b'o ɲumanlama sɔrɔ mankan tɛ u bɛ to o de kama mais n'o ma sɔrɔ dɔrɔn n'u ma kanu kɛ dɔrɔn u b'u furu sa walima dɔrɔn o kɔni bɛ dɔn in ni don nka ni don pour ka kɛ ta ka bɔ yen mhm. misala la mɔgɔw ka hakɛto mhm. n b'o dɔ di salimata b'o cogo la muso kunda eh, mɔgɔ cɛ ka d'a ye a dilanko ka bon bon kumalakali ka d'a ye juruta ka d'a ye a bɛ yaala ɛ eh, an ka fɔ dɛ. tɔgɔ fɔ tɔgɔ fɔ donna ko la wa. ayi sisan salimata tɛ yan fɔlɔ. a tɛ yan mais an ka fɔ mɔgɔ k'a dɔn eh, buteleji parce que o de ka gɛlɛn ma. i y'a faamu o bɛ cogo min na n'i ye umu ta umu fana ni filɛ nin ye wari ka d'a ye fani ɲuman ka d'a ye dumuni ɲuman ka d'a ye wa cɛ ka d'a ye a dilanko ka bon ɔhɔ o y'o ye mais n'i nana cɛkunda sisan ni alasani ta adamadenya b'a la muso ka da a bɛ don mɔgɔ la mais musoko fanga ka bon muso ka d'a ye musoko ka bon donc ainsi de suite o ye groupe fɔlɔ misala ye mais ni usumani tɔgɔw to an ma se o ma fɔlɔ donc n'a nana se deuxième groupe ma i b'a dɔn ni muso don sisan ale ni cɛw ka di wa ni cɛw bɛ teriya kɛ kosɛbɛ u b'a fɔ ma amitié amoureuse hali n'i yɛrɛ kanu kuma fɔ a b'a fɔ teriya de proposer par exemple maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ mariyamu tɔgɔ ninnu u ni cɛw de ka di u ni cɛw de bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc o muso cɛman fɛnɛ muso fɛ teriya de ka di o ni musow ye teri i n'a fɔ n'i ye yakuba lajɛ a mana taa diɲɛnatigɛ yɔrɔ yɔrɔ ani musow de bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ teriya ni fɛn minnu kɛ o y'olu kɛcogo ye maintenant sabanan ale fana mana don ko ko la i y'a ye sɔɔni sɔɔni a ko bɛ nege bɔ a la a bɛ se k'a ye k'a to yen par exemple n'a ye ni muso de don sa an k'a ta awa min bɛ sɛbɛn a w a n'a ni cɛ min kɛra ɲɔgɔn fɛ a y'a sɔrɔ a ma ɲa wa ɲana wagati dɔ mana kɛ n'a y'a ni bɛ can yɛrɛ ma a bɛ furugufurugu a b'i ye k'i to yen ah. même dans les mariages o problème de b'a sɔrɔ mais ale yɛrɛ t'a dɔn min y'a kɛ mais a bɛ k'a la wagati ni wagati de effectivement u b'a fɔ a tigilamɔgɔ ma de ko sitana wa jinɛ sitana ni fɛnw b'a nɔfɛ non aw tɔgɔ dɔrɔn de don bon a cɛman ye adama de ye y'a ye adama tɔgɔ adama tɔgɔw kamalenba tɛ quoi n'a n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw n'a ye n'i bɛ ca yɛrɛ ma a bɛ tɔɔrɔ a bɛ d'u ma. donc o kɔrɔ ko adama ni awa tɛ taga. bon o calcul wɛrɛ b'o la. aa n'u ka tempéramentw bɛ cogoya dɔ la n'a bɛɛ ye kelen ye a man nɔgɔn dɛ. non an bɛ tila ka se o yɔrɔ ma. donc i y'a ye u bɛ furugufurugu ten u b'a tigi ye k'a to yen walima u b'a ɛɛ y'a ye a bɛ se ka na a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ a bɛ na a bɛ tɛmɛ hmm. donc maintenant naaninan olu fana filɛ tantôt hali n'u jarabilen don yanni k'a se a ko sigi sen kan a bɛ temps ta ça traîne trop donc a bɛ sumaya kosɛbɛ kosɛbɛ. o ye awa tɔgɔw de ye. ayi o ye naaninan de ye sisan hmm. donc o cɛmanw bɛ ten musomanw bɛ ten maintenant duurunan olu fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u donna cɛko la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la u bɛ dusukasi sɔrɔ a la généralement généralement dususuma t'a la. i n'a fɔ n'i ye aminata ta tu es juste aminata fɛn fɛn min bɛ yen nɔ fɛn fɛn min bɛ sɛbɛn aminata i n'a fɔ mɔgɔw b'a sɛbɛn cogo min na naturellement ale ka cɛko fɛn fɛn dususumaba t'a kɔnɔ wagati dɔ bɛ na a la dɔrɔn i b'a ye a bɛ cɛ ye dɔrɔn a dusu bɛ tiɲɛ mankanw bɛ na k'a kɔnɔ nimisa ni fɛnw bɛ na bon naturellement ale fana dusu ka teli mais a ka avantage ye min ye o la dɔrɔn euh, certainement mariage de ka d'a ye furu de ka d'a ye hali awa min min n'a y'o fɔ tantôt a min bɛ sɛbɛn a w a furu ka d'u ye quoi donc adama fana furu ka d'a ye donc olu fana olu y'a damana dɔnni wɛrɛ donc o kama o n'a kɛra o la a bɛ se ka ça se passe ayiwa an bɛ tila ka na baro tɔ kɔnɔna na